Níor mhuscail mé ar a naoi a chlog agus níor léigh mé na teachtaireachtaí ar fad ó Weekly Woman Woes agus ní dhearna mé dearmad faoin bpodcast. Dar leo. Ní fhaca mé do thext ag an ceathrú go dtí a deich I'm like, ah, what's Conan want now? Ní an gúna rud rud do dhí air.

Cé mar atá tú?
Good. Um, in the way. Bhfuil tú, bhfuil tú ag súil le do chóisir oíche amárach? Cóisir? Inis daofa cén cineál cóisir atá ann oíche amárach?
Is breithlá iontach iontach mór an 3 neamhní, 30. I'm turning nineteen folks, turning nineteen. Sé an sweet sixteen dar liom. Síleann sé b'fhéidir go gceannóidh a thuismitheoirí carr dó Sweet Sixteen. Chonaic sé an rud sa gharáiste clúdaithe le cloth mór agus tá sé b'fhéidir gur.
Bhuel, speculation, níl fhios againn cad é atá ann. B'fhéidir gur hippogriff atá ann? B'fhéidir. Maybe a life-sized pony.
Cá bhfios? So, yeah, tá mé ag dúil leis, beidh sé go deas. Um, well, níl mé really ag dúil leis, níor mhaith le duine ar bith a bheith ag tiontú tríocha, do you know.

Ach beidh fógra mór
Beidh fógra mór. So tá, bhuel, b'fhéidir má insíonn muid dár scroungers atá ag éisteacht saor in aisce, b'fhéidir go mbeidh suim acu, b'fhéidir go gcuirfidh sin brú orthu, síniú suas ar ár gcuntas ar Patreon.
Lads, má shíneann tú suas ar ár gcuntas ar Patreon, beidh tusa ábalta ar a laghad dhá uair chloig déag de sheer craic agus comhrá a chloisteáil uaimse agus Conan agus muid ar ár dtriall i dTír Chonaill. ag dul tríd sléibhte Dhoire Bheatha agus ag trálú cósta na tíre ag lorg mussels agus salmon agus fucking suíomhanna difriúla. Tá muid ag lorg legends agus daoine le eolas. Daoine le scoth na Gaeilge. Tá muid ag iarraidh aimsiú.

Agus beidh Conán ag caitheamh mankini. Né. If you agreed to it, it's done.
Ach sin an, sin an Patreon déanta anois. eh, Bhí bhí muid ag rá fan difear idir tús agus deireadh na fichidí. An gcuimhin leat, an gcuimhin leat oíche, oíche mhór fhiáin iontach maith a bhí agat agus tú i do luathfhichidí, Liam? Nó, nó an ndearn tú dearmad de do chuid obair bhaile a dhéanamh arís. Dhá oíche iontach. Seo dhá oíche iontach ag teacht chugat. Mo, mo bhreithlá, an t-aonú bhreithlá is fiche dá raibh agam, 21st birthday, just chuaigh mé go Omagh a chroí, you know, ní rud ar bith speisialta fá sin ach thosaigh muid le cuid deochanna anseo a fáil é agus eh bhí mé cairdiúil le cuid mhór eh pioneers ag an am so bhí lear mór carranna dúinn chun taisteal go Omagh. Anyway, tharla cuid mhór stuff greannmhara like mo chara, mo chara Cormac Quigg. Ghlac sé a passport leis, bhí a, bhí a driver's licence gafa suas ag lucht éigin, you know, you know duine éigin ón, ón rialtas a bhí agus bhí sé ag cur rud éigin tríd seo so bhí an licence acu. So ghlac sé a passport.

Is cuimhin liom oícheanta móra i Sally's like ba ghnách linn i gcónaí bus a fháil or like bhí bus a fháil really like cairde Oisín ag ag eagrú busanna b'fhéidir mo dhuine agus rachadh muid go go dtí an Ómaigh thar shléibhte Muintir Luinigh, thart ar an Chaisleán Glas agus an bealach sin agus craic mhaith ann, bhí daoine ag ceol amhrán agus ansin rachadh muid isteach agus bheifeá ag ól ar an bhus agus bheadh spin mhaith ort ag teacht isteach i Sally's agus is cuimhin liom, Is cuimhin liom oíche amháin, bhí mise agus cúpla cairde agus bhí, ba é breithlá cionn de mo, deirfiúr cionn de mo chairde agus bhí muid ar an bhus agus bhí muid ag fanacht ar an bhus agus chuaigh cionn de mo chairde,

Get stuck in there! That's the stuff! agus shiúil sé giota beag níos clúsailte dófa agus cé a bhí ann ach a dheirfiúr féin agus tháinig sé ar ais, tháinig sé ar ais ar an bhus agus dúirt sé, dúirt sé, dúirt sé do cara eile dár gcuid, dár gcuid, goidé a tharla agus dúirt sé, oh, ná habair le duine ar bith é, tá seo, tá seo, Tá mé náirithe ná habair do le duine ar bith agus ar ndóigh fán am a tháinig sé ar ais ar an bhus bhí a fhios ag gach duine ar an bhus agus iad ag tabhairt tabhairt abuse dó.
Ní raibh aon. Bhí mise. Tá a fhios agat an pizzeria sin ag barr an chnoic taobh amuigh de Sally's. Yes, yes. The pizzeria, but it's basically an Indian takeaway. Yeah.
Kebab shop.
So bhí muidinne ag fanacht ar pizza ansin b'fhéidir dó a chlog ar maidin agus bhí droch spin ar mo chara. Bhí muid ag caint fá rud inteacht agus bhí droch spin air. Jeez, agus ní thiocfadh liom a fheiceáil.

Léim an pizzadóir thar an bheár ag an am céanna agus rith seisean i ndiaidh mo chara ag scairteadh, Tabhair ar ais, tabhair ar ais domh mo chuid ealaíne! Agus ag an am céanna rith na hoifigigh péas ón PSNI, bhí siadsan ag rith ina dhiaidh mo chara agus an pizzadóir. Lean siad mo chara thart fá 500 slat síos an bóthar. Chuaigh mo chara ar dheis, rith sé suas an cnoc mór seo le féar agus agus tom agus rudaí mar sin agus léim sé síos i mbun na neantóg na na tomanna difriúla seo, lán le spikes agus gach rud, deir sé go raibh sé stróicthe agus just luigh sé ansin leis an leis an leis an a Faoin am seo chaith sé ar shiúl nuair a chonaic sé go raibh na hoifigigh ag rith ina dhiaidh, chaith sé ar shiúl an pictiúr, but lean na hoifigigh ina dhiaidh. He didn't care, nobody cared about it. So bhí seisean ina luí ins an folach seo, lán le cúl faichí, driseoga agus tomanna difriúla. Ní thiocfadh le duine ar bith é a fheiceáil. But ar bhruach an chnoic bhí na péas ar fad ann agus bhí siad ag cur torches síos air agus bhí siad ag rá we can see you come out, we know where you are agus rudaí mar sin. Agus cé go raibh siad ann tamall fada agus chonaic seisean an solas ag bualadh a lámh agus gach rud like. Deir sé.
Agus shuigh sé ansin, níor bhog sé. agus i ndiaidh cuid ama d'fhág siad, d'fhág siad mar bhí fhios acu nach raibh sé ag teacht agus ní raibh siadsan ag dul ag dul isteach. But bhí mise sort of like ag déanamh iarracht teacht air agus eh, agus They're not listening to us. Don't worry, lads. I'll help you. it's all it's all look for my my current job. Bhí mise ag siúl thart cineál, mar ní raibh barraíocht de rogha agam, mise cineál caillte agus ag dúil, ag iarraidh teacht ar mo chara mar ba in ba eisean mo mo bhealach 'na bhaile agus gach, bhí an, bhí an an Ómaigh lán de péas agus bhí gach oifigeach péas, bhí raidió s'acu ag, all you could hear is six foot tall, wearing a blue navy jacket, ca, stole some artwork.

rudaí a bhí á ghoideadh, like, bíodh sé, bíodh sé gloine deas nó pictiúr nó rud inteach agus is cuimhin liom an bhliain áirithe seo bhí muid sna Holy Lands agus bhí crann Nollag againn, cheannaigh muid crann Nollag agus shíl muid, oh, seo iontach deas agus gach rud ach cha raibh. cha raibh sé maisithe mar is, nó chan mar is ceart, ar rud ar, le rud ar bith. So, bhí muid amuigh in sa Bot an oíche sin, mise agus col ceathar de mo chuid, agus, agus bhí an dhá chrann Nollag acu. Á. maisithe galánta leis na baubles agus achan rud so so ghoid ghoid muid like déarfainn like 30 baubles agus coinnigh muid coinnigh muid á dhéanamh agus an sa deireadh uh, uh, caitheadh caitheadh amach amach muid ach fuair muid fuair muid na baubles agus bhí an bhí cuma galánta ar an ar ar an chrann Nollag ina dhiaidh agus bhí

Ó, i mBaile Átha Cliath, ó. Á, caithfidh, caithfidh gur, gurb é ceann de na St. Patrick's Days, is dóiche, like just, nuair a bheith, nuair, ceann amháin a sheasann amach domh, bhí muid, suppose, fhios agat, ceann de na laetha nuair atá tú Ag ól sa luath sa lá agus téann tú isteach Sráid Camden agus an ceann sin, b'fhéidir gur inis mé roimhe seo ach bhí muid, bhí muid ag ól an lá agus ar Shráid Camden agus ansin tháinig, tháinig an am go raibh muid ag iarraidh dul isteach go Coppers agus. Bhí mise sa bhí mise sa sa scuaine agus bhí dúirt an dúirt an bouncer liom ok cead agat dhul isteach agus d'amharc mé air is thanks very much thanks very much thanks very much for letting me in agus agus dúirt sé á níl cead agat so b'éigean domh dhul ar ais agus theacht isteach aríst. Sílim gur éirigh liom ar an tríú hiarraidh a fháil isteach agus ansin mar a dhéanann tú i gCoppers, d'fhan mé like deich mbomaite agus d'fhág mé mar like cá bhfuil mo chuid cairde ar fad agus téann tú na bhaile.

nuair a chuaigh muidinne ar thóir na turasóirí. Sílim gur sin an cineál rudaí de na cineál oícheanta is fearr nuair atá nuair atá an cineál eh, spraoi nó éadrom ionat agus tá tú ag iarraidh just eh, rudaí rudaí amaideacha a dhéanamh nó rud é atá craic leo, like tá tú ag dul suas go daoine agus just níl,
níl tú, ní dhearnaimid go leor sin but is maith an rud nach ndéanaimid sin, yeah, agus tú, yeah, go háirithe má tá tú sa tóir ar chailín nó rud má just tá tú ag dul suas go daoine agus ag labhairt crap agus

Ionta deas. Chuaigh muid go, chuaigh muid go Flannery's nó rud an tseachtain oíche sin. Is thaitin an lá sin go mór liom. Ah, rinne mé gan dearmad de sin. Yeah, go Flannery's. Iad go mór. Is cuimhin, is cuimhin liom oíche eile, bhí muid i Flannery's, bhí muid eh, bhí sca, bhí cúpla lads ón bhaile, bhí eh, bhí mo chol-cheathair Micheál ann agus Oisín agus cúpla leaids eile ón bhaile agus chuaigh muid go dtí an cluiche, cluiche leathcheannais iománaíochta. Bhí siad ag fanacht, so chuaigh muid go dtí cluiche Cill Chainnigh agus Luimneach. Mar a tharla, an uair deireanach gur buaileadh Luimneach in Craobh na hÉireann an lá sin, chuaigh muid go dtí an, chuaigh muid go dtí an cluiche agus ina dhiaidh just bhí muid ag siúl just ag ag glacadh ár gcuid ama ar ais fríd an chathair ag stopadh isteach, fá choinne cúpla pionta agus landáil muid sa deireadh Cén t-ainm atá ar an bhar ansin Ryans, Ryans ar Shráid Camden agus bhí muid ansin agus fuair Micheál an chúirt ón bhean áirithe seo. Bhí sí breá dóighiúil agus gach rud agus muid ar fad bródúil as Micheál as an chúirt a fháil agus tháinig sé ar ais agus dúirt sé dúirt sé Ó seo seo ba ba is ea deirfiúr de ceann de na ceann de na himreoirí Gaillimh ceann de na himreoirí is fearr a bhí ag Gaillimh na hamannaí agus fuair muid amach ina dhiaidh sin go raibh sí ag inse bréaga nach raibh sí muinteartha don duine seo ar chor ar bith. Just dúirt sí sin le le mall don curta eile. Seo chugaibh Tá seo tá seo tá seo chugaibh eh, scéal eile againn daoibh. Nuair a bhí muidinne nuair a bhí muidinne i Meiriceá. D'inis muidinne cuid mhór bréag an t-am ar fad. Calvin Klein models, Iron Man, all this stuff. But bhí an taxi driver seo againne agus ba ghrá leis labhairt linne. Mar gheall gur daoine bána as Éirinn muid, shíl sé go dtaitneodh soccer cuid mhór dúinne agus dar ndóigh, ceathrar GAA heads, nobody really give a damn about soccer.

B'fhéidir as Vietnam nó ceann de na tíortha sin in Southeast Asia ba ghrá leis soccer, ní imríonn siad go proifisiúnta agus is tír iontach bocht í fosta but labhair sé cuid mhór faoi soccer and then my friend piped up and he said aye sure we're here on trials for
LA Galaxy nó rud cosúil.
LA Galaxy. San Francisco Tornadoes or something like that. Ní cuimhin liom. Cibé fhoireann, cibé foireann. I was like Tornadoes. And he was like wow, are you serious? Agus gach uair a thógann sé muid don, don, agus an ceathrar againn, agus gach uair a thógann sé muid don, don oíche, bheadh muid ag dul go Polk Street. Polk Street was a strip where all the nightclubs and stuff were in San Francisco agus

Sa deireadh, d'inis mo chara scéal dó gur theip orainne leis na trials ach go raibh muid ag iarraidh fanacht i San Francisco so thosaigh muid ag just ag déanamh gnáthrud anois. But like, d'inis muid cuid mhór bréag, d'inis daoine, d'inis muid scéaltaí fúinne bheith inár Calvin Klein underwear models agus chreid daoine muid.

Raibh páiste agam in Éirinn. Raibh páiste agam in Éirinn agus gur múinteoir mé de underprivileged inner city youths.
Rud a bhí rud a bhí fíor pointe amháin. Almost.
Yeah. But, uh, yeah.

Cad é do bharúil ar na rudaí is tábhachtaí le oíche mhaith a dhéanamh? Abair trí rudaí. Dá mbeadh ort oíche mhaith a eagrú áit ar bith le daoine ar bith ag déanamh rud ar bith anois, goidé a dhéanfá? Tá's agat, ok, céist, tá's agat tá cairde agat atá léar mór i gcoitinne agat, you just sort of, you click well with them, yeah, you know, agus thig leat an craic a bheith agat leo, yeah, tá's agat beidh cairde agat agus tá siad i gcónaí ag iarraidh rudaí difriúla a dhéanamh nó b'fhéidir go bhfuil craic difriúil agat leo, yeah, and then oíche is fearr, you need that kind of mate, an darna rud, Caithfidh, mar a luaigh tusa, caithfidh sprioc a bheith agat? Tá tú ansin le rud inteacht a dhéanamh, so tá tú ag ceiliúradh rud inteacht nó tá tú ansin ar thóraíocht mná nó I don't know, b'fhéidir go bhfuil challenge de chineál éigin agat. B'fhéidir go bhfuil tú ag iarraidh an méid seo teach tábhairne a aimsiú nó tá tú ag iarraidh an pionta seo a aimsiú, Tá rud inteacht mar sprioc don oíche agus fosta caithfidh tú a bheith, tá an suíomh iontach tábhachtach, whether it's like a, a beach town nó cathair mhaith, tá an suíomh iontach tábhachtach agus b'fhearr i gcónaí, b'fhearr i gcónaí má tá, má tá duine éigin single nó cúpla duine single, see má tá gach duine,

tá tú ag dul go cupla pubs agus tá fhios agat go bhfuil sibh ag iarraidh fanacht, fanacht amuigh go mall. Agus, yeah, cuidíonn sé má tá, má tá ócáid faoi leith atá ann. Déanann, tá sin fíor, like, cosúil le Lá Fhéile Pádraig nó. cuireann sé nó breithlá duine inteacht cuireann sé spin mháith ar dhaoine agus ansin sin ceann iontach maith is maith liom is maith liom i gcónaí tá's agat nuair atá tú ag athrú ag athrú suímh ag dul go go háit eile agus ag bualadh le daoine eile, like nuair a bhí muid ag an Highland Show agus fiú in, in nDún Éideann, fiú gur fhan muid sa, san áit chéarna an t-am ar fad, bhí an like picnic tábla againn taobh amuigh ach bhí daoine difriúla i gcónaí ag suí in aice linn so bhí muid ag, bhí muid cineál i gceannas ar an tábla agus shuífeadh duine inteacht ann agus bheadh comhrá breá againn leo agus d'imeodh siad agus bhí muid ar fad ansin ag ól vodka agus oráiste agus ag fanacht ar an chéad duine eile agus an ghrian ag taitneamh anuas orainn. Ach sílim, sílim, cuid. Bhí mé ag ól sin ar ais.

Nó ní bheidh an aimsir chomh maith sin an deireadh seachtaine seo, nó ní bheidh muid cois trá nó i gcathair mhór, but beidh am ann. Am inis domh seo, cad é a shíleann tú féin faoi re-wilding? Tá mise ag cloisteáil cuid mhór faoi ar na mallaibh. Tá muid ag, déanann muid píosa beag re-wilding muid féin, ligeann muid dár féar fás. níos faide an t-am seo den bhliain sula ngearrann muid é.
Yes, aye. An bhfuil nósanna ar bith a leanann tú féin nó an bhfuil an bhfuil suim ar bith agat in na nósanna sin?
Tá, tá mé, tá mé, mar a dhéarfainn leatsa, tá mé, tá mé ag ligint don, don fhéar fás níos mó sa gharraí, áit nach bhfuil na glasraí ann. Tá mé ag iarraidh níos mó glasraí a phlandáil, leithéidí cabáistí agus rudaí don ach yeah sin é but sílim go bhfuil sé umm tá sé deacair mórán a dhéanamh de phíosa de phíosa de gharraí féin like like caithfidh caithfidh níos mó spáis a bheith agat really. Sin é, sin é. Tá sé deacair nuair nach bhfuil an oiread sin spáis agat. Tá an spás ins an chathair sa ghairdín cúlta sin tábhachtach. Go háirithe, like, tá gairdín s'agatsa go hiontach, like. But fiú, like, you know, má fhaigheann tú, má ligeann tú do na verges, do you know, an verge, an verge sin in aice leis an fál, má ligeann tú sin dul cineál fiáin ar feadh cúpla slat, I don't know. nó ag cúl an ghairdín. Agus má ligeann tú do áit ar bith just fás píosa beag fiáin, tugann sin spás do na minbheathaigh bheith thíos ansin, i lár an fhéir, do you know?
Yeah.
Sin an rud tábhachtach. Nuair a ghearrann, an rud faoin féar ná tá cónaí ar na minbheathaigh ansin ag bun stocks like. you know, nó in amannaí ag barr na stocks but nuair a ghlacann muid an lawnmower thar an, thar na, thar an féar, tá sé just píosa beag ró ard agus gearrann, tá, gearrann sé suas cuid mhór de na min-bheathaigh sin. It's just that bit too high, do you know what I mean? Yeah, tuigim.
Or too low, that bit too low, sorry, that bit too low. Um, you know, is dóichí go bhfaca tú moths agus rudaí mar sin gearrtha suas ag lawn mowers agus yeah. Chonaic, chonaic mé rud, bhí mé ag léamh rud ar Twitter ar na mallaibh faoi faoi an dóigh an an dóigh a ndeireann daoine gur gur wildflower meadows atá atá acu agus na nach bhfuil seo really fíor, go bhfuil na. go bhfuil siad ag iarraidh na. na bláthanna deasa a bheith ann ach nach bhfuil. nach bhfuil na neantóga nó na rudaí eile, na rudaí a itheann na. na feithidí iontu agus go bhfuil sé cineál. go bhfuil sé níos mó cosúil le flowerbed nó. an chluain fhiáin in amanntaí. Tá mar tá cluain fiáin againn sa bhaile like the big meadow a deireann muid air. Ba ghnách leis a bheith mar lint dam like ligeadh é ar ar fiáin le níl 's agam le 50 bliain nó níos mó, 60 bliain.

le leabhar le leabhar le leabhar bláthanna le aimsiú cad é atá ag fás ansin nó leabhar plandaí le leis na lusanna difriúla a aithint. An ndearna tú sin? That'd be a good idea.
Ní dhearna sa dóigh sin like no not really. Caithfidh mé sin a dhéanamh. Tá go leor go leor crainn sailí ag fás anois ann like tá siad cineál ag glacadh an talamh. Glacadh seilbh. Ní drochrud é sin. Tá daoine ann a bheadh ag maíomh gur chóir smacht a, bhuel, a bheith, chóir smacht a choinneáil ar an cineál transition sin but is rud nádúrtha é agus tá an talamh ag iarraidh sin a dhéanamh. I don't know. Bheinn, you know, i bhfách le ligint do na sailí sort of fás píosa beag. But um tá sin galánta go bhfuil sin agaibh. Cé chomh mór is tá an páirc sin.
Oh like tá sé cineál gearrtha ina dhá pháirt mar tá is le is le b'fhéidir sé sé feirmeoirí difriúla é mar nuair, blianta ó shin, nuair a, nuair eh, le linn an ama a bhí ann, bhí like, bhí seilbh ag daoine difriúla ann, so ah, tá sé réasúnta mór, cé mar ea. Ach, Agus, aye.
an ndéanfaidh sin cúis dó? inniu so rith muid amach as am. Yes, déanfaidh sin cúis cinnte. So join us for, be sure to pay the 50p subscription fee agus beidh muid le chéile uh, i dTír Chonaill in Costa del Marrorty, Costa del Tory. Slán a chairde.
Slán.